Igbo ndị ọma mụrụ m, Ada Igbo ekene. N'ụbọchị taa tupu m na-ebido nkụzi m, ọ ga-amasị m ka anyị kpee obere ekpere ime obi maka Igbo niile nọ na mkpagbu dị iche iche, ọ kachasị Igbo nọ na mba Lagos, ebe ndị anyị na ha na-achụ anụ tụgharịzịrị sị na ụkwụ anyị dị ka ụkwụ anụ. Ekpere ime obi onye ọbụla. onye kpere nke ọma ka o reere ya dịka o si wee kpee ise ee na nke taa ikekwe nkụzi m abụghị ịbịa gụwara anyị a na-akpọ ihe a n'asụsụ Igbo a na-akpọ ya n'asụsụ Bekee mba maka gịnị na onye agwọ gwọrọ n'isi anaghị agwọ ụra Taata abịa m ichetara anyị ọ dị ka anyị elozogo abịa m ichetara anyị na ala Igbo bụ obodo Chineke kere nke ọma were onyinye amara dị iche iche wee chọọ anyị mma anyịwa bụzi ndị Igbo nyezie anyị ọkpụkpụ aka nye anyị ume ọlụ nye anyị akụnụba welụzie onyinye amara ọgụgụ isi wee chọọ anyị mma mana ọ na-adị m ka ọ dị ihe ndị ọzọ anyị na-enweghị anyị na-achọghị inebara anya nke mbụ wee bụrụ na anyị enweghị mmụọ akụ ruo ụlọ igbo igbo bụ ndị tụrụ inu sị akụ ruo ụlọ o kwuo onye kpatara ya mana igbo enweghị mmụọ akụ ruo ụlọ ọzọ kachasị wee dị njọ bụ na anyị nwa bụ igbo enweghị nsọpụrụ nyere asụsụ anyị kedu ka onye igbo ga-esi mụta nwa maka even nọrọ n'ala igbo mụta ọtụtụ ndị nọkwu n'ala igbo mụta nwa na-asụkwara ụmụ ha go come go bring am go drop am kedu ka onye igbo ga-esi mụta nwa sụbara ya oyibo weluzie nke ya dosa n'akụkụ ụtọ asụsụ igbo N'eziokwu oyibo amaka. English language is very important. That in this part of the world, so long as you are an Anglophone, you're supposed to understand and speak your lingua franca, which is English language. Mana ọ bụghị ya bụ na anyị ga-eweluzi nke bụ nke anyị zọọ ya apịtị n'elu. Ọ wee na-afịa anyị arụ. nekwa na ọ na-afịa anyị ezigbo arụ site n'ihe na-eme kịta a bịa n'ọgbakọ nwa Igbo ga-asụ Igbo ịma nọ ka ị gwa anyị ka anyị wee malụ ka anyị ga-esi ya eme asụba oyibo achọghị m ikwu ọtụtụ na nke ahụ ka m begoro na mmụọ akụ ruo ụnọ anyị na-enwerọ Ee, ama m na mgbe onye ọbụla gbakọtara aka bụ ndị Igbo na-edozi Lagos maka na ihe niile bụ ihe dị na Lagos a na-aza azọta bụ ndị Igbo em, nwe ya mgbe a na-edozi ya bụ obodo Lagos ebumnobi anyị bụ Lagos is no man's land mba anyị ga-asịzi na anyị nwa bụ ndị nwere ọgụgụ isi ndị nwa anyị sị na ha nwere ya aghọta abụrụzi ndị na-eli anyị ọba Enwekwa onye sị ya onye apụna ọrụ oyibo kpata ego. Mana gịnị mere mmụọ akụ luo ụlọ anyị? Edoma sị na onye jebele ije o lue ụlọ. Ihe a na-eme kịta ekwesịghị ịkụzili anyị ihe ama m na ọ bụghị taa ka o bido o tego ma nke mere mgbe a na-amụbeghị m ma nke mere mgbe m pere mpe ma nke mere nke nke m na-afụzi n'anya m kịta ọ pụtara na o rubeghị mgbe anyị ga-eri adụ ka ọ dụ anyị ọdụ ọ pụtara na orubeghị mgbe anyị ga-eji ile anyị gụọ eze anyị ọnụ ọ pụtara na orubeghị mgbe anyị ga-agbakọ aka were asụsụ anyị kpọkọọ igbo niile nọ na mba Lagos nakwazi mba ndị ọzọ ihe dị otu a na-eme were asụsụ anyị kpaa nkata mara ka anyị ga-esi wee kwọọ mmiri ka ọ dị n'ọgbụgba ọna ka anyị na-eche mgbe o lile anyị Gịnị ka anyị na-ekwu? Igbo oge eluona mgbe ihe a dị na mba ọzọ ga-adị na mba anyị. Ị bịa na ala Igbo tata, o nweghị ihe nwere isi ndị Igbo na-alụ ganye ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Nwatakịrị gụsịa akwụkwọ, ọ jeje lụba ọrụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ nkwari akụ. kedu ihe bụ na Igbo ama mgbadata ihe niile alụgasị ụdịrị afịa niile alụgasị na mba mba mba ndị ọzọ ka a ghara ịkpọwazi naanị Lagos na Igbo ama nachighata bịa lụọ ya ebe a o doo m anya na Igbo ji nnukwu ego a ga-eji wee gbadata n'ala Igbo wee mepee ala Igbo Ihe a ndị Hausa na-achọrọ abịa Lagos achọrọta ya n'ala Igbo. Ihe a ndị Yoruba na-achọgọta abịa Lagos achọrọta ya n'ala Igbo. Onye ọbụla onye ọbụla nọọrọ onwe ya. Ama m na ọ na-afịara ndị nọ n'ọkwa elu ahụ ịsị Igbo naa maka na gịnị mere anyị nwa bụ Igbo bụ na gọọmenti etiti na-afụcha anyị wee ghara ịchọ ịdọ n'ala wee chee echiche sị ka anyị bịa nyebe onwe anyị ihe anyị na-enye ndị mmadụ ka anyị bịa nye onwe anyị ihe anyị na-enye ndị ilo ịjụ anyị asị ee na nke a emere nke a eme na em, em, akụnụba gị jidere ọkwa ebe a ọkwa onye dị ndụ na-achọ akụnụba ọkwa onye dị ndụ na-achọ akụnụba ka anyị gbakọta aka mee gịnị gwọọ ọnya a mere n'imi nekwe ya na ọ na-ememi ememi nwekwa ihe ọzọ m nwere ikwu tata naanị ka anyị mee gịnị ka anyị dọ n'ala dụọ onwe anyị ọdụ nachighata ma bido mewe ihe a na-akpọ akụ rue ụlọ ọ kọwaa onye kpatara ya ndewo nụ